Welcome to Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana ife a Lahiri KTV tilibe chipani china chilichonse timakupasirani mapulogalamu osakondera tapangani like subscribe pano pa Lahiri KTV ndithokoze
azibambo matemba

mwafusa mafuso mwafusa mafuso ndiyambepo ndikulankhula kuti um, um, nkhani ya ma alliance kuti tiyenda ndi ndani kapena tiyenda bwanji pa chisankho cha 2025 ndi ndi choti ndikhoza kuyankha motere panali ena ambiri amene amafuna kuti chipani cha udf chipezekenso pa political map iwo ndithu a- ayesetsa kuti udf isanza- isazamvekenso koma kudziwa kuti udf ndi force and eh, chisankho zisankho za mbuyo chipani chimene chakhala chikuberedwa mavoti kapena kumakidwa kwambiri ndi chipani cha U- udf chipani chimene chili ndi masupporters ambiri makamaka kumudzi ndi chipani cha udf ndiye kuli mapropaganda amphamvu ndithu kuti asokoneze chi- eh, masupporters athu Eh, monga ndifotokoze motere chisankho chikubwerachi eh, ndikhoza kunena kuti kuti chipani chimodzi pachokha chipambane raundi yoyambirira kuti ipeze 50 plus 1 ndi ntchito Sizi- sizikutanthauza kuti sizingachitike yayi koma ndi ntchito yayikulu tangotsala ndi masiku 125 kuti tipite tikavote koma ndi ntchito koma tikayang'ananso mmene timavotera pa zisankho zathu um, tikuoneka kuti timavota ndithu kut- kutengera zigawo komanso timavota mitundu ndi mmene zikuoneka kuti zakhala zikuchitika kuyambira kalekale zikanakhala kuti anzathu a dpp miyezi yapitayi amayenda ndi mtima wofuna kuti akufuna ati kupulumutsa malawi bwezi pano tikukamba nkhani ina kunena kuti pali mgwirizano ya zipani za ku opposition koma vuto lalo mmene pavuta sakufuna udf eh, ndikukhulupirira kuti safuna chipani akuganiza mwa iwowo kuti eh, a- a- aphula kale dziko a- nda- amene a- apambane pa chisankho chimenechi ee zinali zoona cha mu january february march april tikhoza kunena kuti dpp inali pa, pa mwamba kwambiri koma tapanga ka research taona kuti yatsika kwambiri maderanso ambiri chifukwa one um, anthu sakuona bwinobwino tsogolo komanso anthu anali ndi chiyembekezo kuti zipani ziwirizi dpp ndi udf ziyendera limodzi uh, kupita ku chisankho cha 2025 kutengera zimenezi chifukwa cha chiyembekezo chimenechi pameneno anabweretsa mapropaganda ambiri kuti adetse kapena kuipitsa mbiri ya chipani cha udf komabe mmene ndikufotokoza pano um, ndikuona ngati kuti pakufunika ndithu strategy ya mphamvu kuonetsetsa kuti chipani cha udf uh, chikhale um, number kuti chikhale eh, either number one kuti tawina chisankho zikhoza kutheka titati tilimbikire ngati zivutitsitse ngati chisankho chipite ku round yachiwiri chikhale pa number 1 number 2 kapena number 2 uh, tikhulupirira kuti even tikhala number 2 ndikuti second round tikhoza kupambana tikhoza kupanga bwino mpaka kupanga boma ndi maganizo amene tili nawo kuti ti- tilimbikitse campaign kuti tione kuti tipanga bwanji pa chisankho chimene chikubwerachi komabe imene ndikufotokoza pano ah, mawiki akubwerawa tilimbikitsa inshallah ma- makampeni athu amene somwina apangisa kuti osalephera zipani zina zizibwera ndithu kumatipempha kuti tipange mgwirizano chifukwa pa- eh, eh, ndi amene tinabweretsa 50 plus 1 mu 2020 panopa kayendetsedwe ka boma izikhala momwemo ndithu chipani ichi chipani ichi chipani ichi chipani ichi sizifunika ndithu damu yesu yekha komabe pafunikadi ndithu mwina ena afuna kubwera kuzatithandiza ena ayamba kale mu mu umodzi muli mphamvu nkhani ya african union uh, ya nkhani ya ma passport visa free uh, ndikufotokoza kuti ine mbali ina imene ndimagwira ndi pan african business forum ndi ndine vice president ku pan african um, mm, it's not kuti timangopanga business koma timagwiranso ntchito ndi african union ndife ndithu tikusupporta uh, one passport koma ndikhulupirira kuti vision yathu inali in- eh, ya african union inali kuti tika, uh, one passport by the 2065 koma process imene yayambikayi monga mwamva kuti eh, ndinakhazikitsa ndondomeko imene ndikuitcha business first tanena kuti maiko obwera ku malawi s- uh, visa on arrival for all countries ndikutanthauza kuti akangobwera azingobwera kuzangodinditsa passport yawo azingotha kubwera ku- kulowa mdziko la malawi izi ndi process yoyamba i think kenya yapanganso zomwezo ndi first step imene imene ikoza kuthandiza ku- kutsegulano africa um,

zithandiza kwambiri chifukwa pali maplan okhudza um, kuti africa ichite bwino kutsogoloko makamaka pankhani ya chuma ndi zinthu ngati zimenezo nde ndikukhulupirira kuti eh, ife definitely ife tikusapota plan kuchotsa passports mu africa uh, tiziyenda ndithu mosavutika mfake tikunena kuti nthawi ino eh, ni nthawi ya investment and trade trade kumapanga trade mwatokha mu africa komanso eh, tiiwale panopa eh, nthawi yongodikira ndalama zaulere kuti atithandiza anthu osita- os- otithandize ngati madonors imene ikupita kumapeto nthawi ino ndi ya investment and trade makamaka mu region muno ya africa ndiime pamenepo zikomo kwambiri
honorable mr abdul Ah, kuyankhani bwana ta- pangani comment yanu pamenepo mr abdul kuti akuyankhani ndithu bwanawo tili kumapeto kwa pulogalamu yathuyi kodi mwatolapo chiyani perekani chiganizo chanu ku comment section kuti enanso aziwe kodi chipani cha udf chingathe kuchosa malawi congress party pachokha kodi amalawi apulumuka ndi chipani chanji Tigwire mtengo wanji? Ndiye perekani chiganizo chanu mmene mwaimvera nkhaniyi ku comment section pano pa Lahiri K TV. Musaiwale kupanga like, share komanso subscribe.